ihe m ga-arịọ ndị Igbo ma ndị bi n'ụlọ ma ndị bi n'ezi ma ndị bi na Naịjirịa ma ndị bi ofesi bụ na o ruokwala na mgbe ahụ a na-abụ a nyụkọọ mamịrị ọnụ ya agbaa ụfụfụ o ruola mgbe Igbo na-asị ọ nụrụ ube nwanne ya ya gbara ọsọ ọ wụ ihe onye nwe bụ ihe o ji eme mpako igbo bụkwanụ oke mba a na-ekiri anyị ekiri ọ wụ anyị nwa mere naijiria nwee independence site n'aka nna anyị ha dịka dr azikiwe dr ọkpara dr k o mbadiwe ma dr ibiam mbonu ojike ha buru ibu ọ ha bụ ndị mere naijiria nwere onwe ha a na-akwanyere igbo eri agha ji wee agha biafra na naijiria ji lụchaa ọ dịka ndị otu ọzọ anyị na ha so nwere obodo nke ka nke ndị ofe mmanụ na ndị ugwu tikọtara aka sị na a ga-emekpọ anyị ọnụ were ọgba aghara tinyere anyị anyị nwa n'onwe anyị nwakwanụ n'ọnya ahụ o nwere ihe ndị be anyị na-ekwu abụchaghị okwu dị mma na ntị na ewu na-eso onye kpụ igu lekwala anya onye kpụ igu onye so ya ewu anya bụzi na ewu mgbe ọ bụla i jere soro onye kpụ igu i meela onwe gị ewu mana agụ igbo bụ agụ mgbe agụ igbo bụ chọzi ime onwe anyị ewu ewu agụ anaghị eri ahịhịa

akwụkwọ adị ya ndị nna mụrụ m nọ gwara m sị ma ọ bụrụ na mmadụ ahụghị n'anya ya tụọ n'ohu nke bụ egwu n'ihi na ọ bụrụ na o mere ihe n'ụdị na ọ hụrụ n'anya ma o mere ihe ahụ maka na ọ hụghị n'anya ya mee ya maka na ọ na-atụ egwu ihe ị nwere ike ime ma iwe wee gị ma ọ ma ekenyeghị oke ruru mana ugbu a o nweghị onye hụrụ anyị n'anya anyị emeela onwe anyị mkpọkọrọ o nwezikwa onye na-atụ anyị egwu a pụta sị na igbo enwe eze igbo enwe eze ọ bụghị eziokwu igbo enwe eze in fact anyị nwe eze nwekarịa arịa o nweghị ebe a pụtara ị gaghị ahụ eze igbo nke a eze igbo nke ọzọ ihe anyị enweghị bụ eze anyị enwezighị eze eji ata ata mana eze juru anyị ọnụ mana ejizighị ya ata ata onye m na-akpọ ndị Igbo mana anyị agaghị aga n'ihu ma ọ bụrụ o nwere nwa anyị nwoke ma ọ nwanne anyị nwaanyị nwaanyị nọ n'ihu na-asị bịanụ ka a nọkọọ ọnụ ka anyị zaa aha nna ka aha nna anyị efula aha m efula ọ aha a na-aza aza n'ala Igbo kama a ga-egewe ya ihe ọ na-ekwu ka a mara ma okwu ọ dị n'okwu ahụ enyowe enyowe na o nwe ihe ọzọ o bu n'uche na ọ wụ ka o were fọjuo akpa ụfọdụ n'ime anyị etiwela mkpu a jewere igbo ozi ee afọ onye dịka m ejele ya afọ iri anọ ọ bụrụ na ọ ka m were aha ndị igbo were baa ụba agara m abakasị ụba ahụ ee, tupu oge oge dị otu a na-eru m arịọ ebumnuche m bụ ka ọ dị ndị be anyị mma m kpọwa oku zaa m oku ndị ebe unu nọ unu bịa ka anyị kọrịa onweghị onye macha ihe niile uche onye adịghị njọ anyị nwe ihe anyị ga-eji were nwee ugwu weghachi ugwu anyị azụ ma na be anyị bụ naijiria ma ndị be anyị bi ebi ebe ọzọ unu nwa nụkwanụ ndị be anyị bikwanụ n'ofesi e dozie ụlọ anyị ma na ọ na-agụ unu agụụ ịlọta bịa weta ihe unu mụtara ihe unu kpatara were nye aka dozikwa ụlọ ka ọ dị mma mana otu ụlọ dị onweghị nlọta onye nwụọ ebe ahụ e lifuo ya ebe ahụ ọ bụrụ onye ọma a na-asị onye gara mba ma ọ lọghị na ya nọtela aka ya lanụ na ihe ya ji gaa mba ahụ na ya ahụghị ya mana nke ugbu a onweghị onye egwu kwekwara lọta ụlọ ohere dịrị anyị ọnọdụ anyị nọ ugbu a bụ ọnọdụ ọ na-abụ obodo ọbụla nọrọ ha jụọ onwe ha ajụjụ anyị nọzi ọnọdụ ịjụ onwe anyị ajụjụ ajụjụ anyị ebidola n'ụtụtụ ndị mmadụ akpọọla m sị m ee mụ bịa kpọwa ndị mmadụ ọ maka otu anyị si dewe onwe anyị ka ndị anyị na-ama ụzọ gbawa ọsọ na-esi na-asịzi anyị jisi ike onye kuli ọtọ ọ gwakanye anyị okwu otu o si dị ya mma unu cheta o tebe aka gowon ah, mepere ọnụ sị na nna anyị ojukwu ekwughị eziokwu maka ihe e kwutere na aburi mana o chere afọ ole e jere aburi ntụtụ afọ iri ise nna anyị ojukwu anwụọla afọ atọ gara aga ọ wụrụ ugbu a ka ọ ma na ọ tụrụ asị gịnị mere o kwughị ya mgbe ahụ na ihe ọ tụrụ asị na ihe e kwutere na aburi tupu o kwuo nke ya wole soyinka prọfesọ ekwuola nke ya ha na ọgụ boko haram akarịala ọgụ biafra na naijiria mana o nweghị ebe a tụrụ bọmbụ n'ahịa na Boko Haram emeghị blockade mgbe ndị ahụ nọ ebe ahụ sị ha na ha agaghị enweta nri na ọgwụ ha ji eleta onwe ha ntụtụ ihe mere na Biafra emeghị ya na ebe a emechighị skuul na ebe a na-eme Boko Haram mmadụ ole nwụkwaranụ n'ime ya ma ọ bụrụ otu a na ugbu a mana Wole Soyinka kwuru okwu ahụ okwu ahụ ka o were jee kpalitekwa ihe a chọ- ihe a chọrọ ichefu echefu maka onweghị ihe ọ ọ dị ya ka onweghị ihe igbo ga-emezi ihe dị ya mma ya kwuo Ee, ọba eh, ndị Lagos a na-akpọ ọba Akiolu werekwa ohere ndị ebe anyị kpọrọ onwe ha ndị eze igbo kpurucha okpu mmee mmee chọrọ ya gawa na be ya nọrọ ebe ahụ sị na ọ bụrụ na ndị be anyị atụghị onye nke ya vootu ha dapụcha n'ala mmiri ya osimiri dị na Lagos ụdị okwu a kedu onye nwere ike ịgwa ndị Igbo ụdị okwu a mgbe na mgbe gara aga mana ugbu a onweghị mkparị anyị ahụbeghị anyị enwetala mkparị n'aka ndị ụmụ nwoke nwee mkparị n'aka ndị ụmụ nwaanyị ọ dịzie ka a ga-asị na o nwedịghị ihe ọ ga-abụ a gwazi onye Igbo iwe wee ya mana ihe m ga-asị ụmụ Igbo bụ ka anyị were ihe ndị a gwara anyị ma nke ụfọdụ m echetachaghị ikwu ebe a o buru ibu onweghị ụbọchị enwe anyị anaghị enweta mkparị n'aka ndị na-akwanyeburu anyị ugwu na-atụ anyị egwu ma ka anyị were ihe ndị a ka ọnụ a kọrọ anyị akọ and mmadụ adịghị mma ịdị ka ọnụ a kọrọ ya akọ ebe a kọgo anyị ọnụ a ọ anyị ka ọ dịịrị ime ka a ma na ihe na ebube agụ gwara ihe na-eche agụ na ihe agụ ji eme eme nganga dị n'ime dị dị- dị- dị ya n'ahụ ka anyị tirikwanụ awụrụ e ji atụ anyị egwu wee pụtakwa oge ezuola ihe a abụzighị oge ụjọ ndị okenye ibe m ụfọdụ bụ ndị ụjọ ụfọdụ emenyechara ụmụ ha ụjọ n'ahụ ọ ya mere mgbe m pụtara na m na-azọ ọchịchị prezidenti na naijiria ụfọdụ chee na ọkwa ụdọ ka m chọrọ ịkwụ maka ha amatụghị na onye igbo nwere ike ikuli sị na ya ga n'ọchịchị naijiria na ya kwesịrị iso wee chịa ka anyị wepụnụ onwe anyị ụjọ n'ahụ mara na mmadụ ekwesịghị ịbụ nwata n'anụ o gburu naijiria bụrụ anụ anyị igbo gburu ya dịka anyị ejizi bụrụ nwata n'anụ o gburu ọ bụrụ nwata n'obi gị anyị nwe obi a ọ naijiria ọ ala na- eh, ndị igbo bụ ndị o nweghị ebe ha si bata hịa bata ala naijiria ndị yoruba sị na na oduduwa si n'elu daa n'ala Ọ, agwala m unu mgbe m na-ekwu n'okwu oyibo na onye a na-akpọ Othman Dan Fodio na ọ kakwanụ afọ ole ma ole 200 years wee bụ si mba Niger bata Naijiria ndị Igbo na-anọ ndị Igbo anọlarị 400 years n'ebe ahụ or 200 years before ya bata to 400 years ka Igbo nọgoro n'ugwu Awụsa o nweghị onye bu anyị ụzọ bịa Naijiria anyị enweghị ihe kwesịrị ime anyị anyị ana-anọ ụjọ ụjọ n'ala anyị so nwere onye a kpọrọ oku ya pụta onye nwere nke ọ ma eme ya mewe ka ihe dị mma onye anọghị nso ya were ekwentị gwa ndị nọ n'ụlọ ha alazina azụ ha emezina ruo mgbe a ga-atụli aka elu wepụta onye nke ha ha na-azụ were aka ha kọjọwadị onye nke ha ha akọjọ ọ na-ahụ n'anya ugbu a anyị anọdụghị n'anụ elu anyị anọdụghị n'anụ ala ọnụ ụsụ bụ onye anọghị n'anụ elu ọ nọghị n'anụ ala ọ wụ na ụsụ ka anyị ga-abụzi mba chukwu agaghị ekwe nke bụ na ohere dịrị anyị iji oge a were lebara onwe anyị anya jụgharịa onwe anyị ajụjụ ee, pụtakwa ka dike zọọ ụkwụ dike n'ihi na ọgụ dịrị ndị Igbo ọ wụghị ọgụ egbe na mma mana ọ wụghị ọgụ ọkụkọ na-eje ọ bụghị ọgụ e ji umbrella eje ọ bụghị ọgụ e ji azịza eje ọgụ e ji ọji agụ i lekwa anya e nwere otu ndọrọ ndọrọ a na-akpọ ya UPP ihe e ji arịba ama ya bụ isi agụ ahụ anyị wepụtara isi agụ ahụ ka onye Igbo lekwasị ya anya ka ọ mara na ihe na ihe dịrị ya na ọ bụ ịzọ ụkwụ agụ jee ije agụ ka e nwee ike nweta oke ruru anyị ndewo nụ